Lero tikufuna kuyankhula nkhani yomwe ikukhuza pafupifupi munthu aliyense ku Malawi. Magesi. Nthawi zambiri tikamva za kuzima kwa magesi timayamba ndale. Dpp imanena kuti vuto linalipo kale. Mcp imanena kuti boma lina ndi limene lidakhala likuchita bwi likuchita zimenezi kenako anthu amangoyamba kulozana zala koma lero tikufuna kusintha nkhaniyo teni tinene kuti mcp inkachita izi dpp iphunzirepo izi izi sizikutanthauza kuti mcp inathetsa mavuto onse amagesi ayi koma ngati panali zinthu zomwe zinayambisidwa ndi kupitisidwa pasogolo kapena kugwirisidwa ntchito pa nthawi yomwe mcp inalipo dpp ikuyenera kuti iziona zinthu zimenezizi ndikuzisintha ngati kuli kofunika komanso kupitisa pasogolo zomwe zili zabwino. chifukwa pamene pafikapa anthu akumanena kuti bola mcp makamaka kunkhani ya magesi chifukwa panopa magesi nde afika nanji poti anthu aah zodandaulisa kwambiri choyamba titha kuti zomwe inkachita mcp mcp inkachita zinthu ngati izi 1 mcp inagwi, inakulisa magwero amagesi ndipo dpp ikuyenera kuphunzira kusandulisa hydro kusadalira hydro power yokha ayi chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri pa energy sector ndi kukhala ndi magesi osiyanasiyana amphamvu malawi yakhala ikudalira kwambiri pa hydro electricity koma ngati madzi achepa kapena power station ya hydro ikakhala ndi vuto ndiye kuti generation nso imakhala kuti no ikukhuzidwa choncho nthawi za nthawi ya mcp panali kupitisa patsogolo kwa ma project a solar monga salima solar yomwe inka ikupereka 60 mega, megawatts solar project imene ikulumikiza ku national grid ya tikakamba national nde tikunena za ziko dpp nanga iphunzirepo chani ah, tinene kuti isadalire gwero limodzi dpp ikuyenera kupitiriza kukulisa makamaka 1 hydro solar battery storage ndi ma other renewable energy komanso aonesese kuti regional power import pamene pakufunika. Cholinga chikhale chakuti vuto likachitika pa hydro Malawi isakhale mumdima chifukwa palibe alternative. Chinthu china nchakuti mcp inagwiritsa ntchito private investment. Dpp nayonso ikuyenera kuti iphunzire kukopa ma investors. Ma project akuluakulu amafuna ndalama zambiri. Boma lokha silingathe nthawi zonse kupeza ndalama zonse zofunika. Choncho Kugwiritsa ntchito public private partnership kungathandize. Salima Solar ndi chitsanzo cha project yomwe idapangidwa ndi private investment ndipo mphamvu yake imalowa mu national grid. Dpp iphunzirepo chani? Malo mongodikira ndalama zonse kuchokera m'boma, dpp iyenera kupanga environment yomwe investor angabwere. Koma osati investor aliyense. Ayenera kukhala ma contracts omwe one Malawi ipindule, anthu apindule, investor-yonso apindule ndipo zinthu zizakhala za transparency. Mcp inapitisa patsogolo mpatamanga. Dpp ikuyenera kuti iphunzire kuti project yabwino. isaimitsidwe. Mpatamanga ndi imodzi mwa maprojekiti akuluakulu kwambiri pa energy sector ya Malawi. Projekitiyi ikuyembekezera kuonjezera pafupifupi 358 megawatts ku national grid, tikukamba za kudziko lonse la Malawi, ndipo aoneka kuti World Bank idavomereza ndalama zokwana 350 US dollars, imene ni ma million kuti zithandize project imeneyi mu 2025 nanga dpp ikuyenera kuphunzirapo chani ngati project inayambisidwa kapena ikupitisidwa ikuyenera kupitisidwa pasogolo ndi boma lapitalo ndipo iyo Ngati dpp inayeneranso kuti nayonso ipitilize zinthu ngati zitizo zimenezizi isayimisidwe project imeneyi chifukwa cha ndale. Dpp iyenera kufunsa kodi project yi ipindulisa Malawi? Ngati yankho ndi inde ikuyenera kuti dpp ipitilize zimenezi. mcp inayamba kugwiritsa ntchito solar mwamphamvu dpp iphunzire kufulumizitsanso nayo solar malawi ili ndi mwayi waukulu wa zuwa solar ikhoza kuthandiza kuchepesa pressure yomwe ili pa hydro dpp iyenera kuphunzira kuti solar siyenera kukhala project yomwe imango imangolengezedwa ayi iyenera kukhala project yomwe ingamangidwe ingalumikize ku national grid ndipo anthu ayiona ndipo ikupanga magesi mcp yaonera kuti inayamba kugwiritsa ntchito battery storage dpp iphunzire kuti storage ndiyofunika mu 2026 malawi inayamba kugwiritsa ntchito 20 to 40 megawatts battery energy storage ku kanengo kuti ithandize kulimbisa grid izi ndi phunziro lofunika kwambiri sola imapanga mphamvu kuzera ku zuwa likakhalapo koma battery storage imathandiza kusunga mphamvu kuti zigwiritsidwe nthawi yomwe ikufunikira Dpp iphunzirepo chani? Isangoyang'ana generation, iyenera kuyang'ana 1. Generation plus kuphatikiza storage komanso transmission komanso kagawidwe ka mphamvuso. Mcp inakhala ndi masomphenya a energy diversification. Dpp iphunzire kukonza mixture. ya mphamvu. Ngati dziko likudalira kwambiri hydro, mavuto a nyengo amasintha kukhala vuto lalikulu. Choncho dpp iyenera kupanga energy mix yomwe imaphatikiza magwero osiyanasiyana. Cholinga. chikhale chakuti ngati hydro yasika solar ithandiza ngati solar yasika usiku battery lita battery storage ithandiza ngati generation ikadali yochepa regional imports ingathandize izi ndi njira zopangira energy security Mcp so koma imayang'ana ma project asopano. Dpp iphunzire kukonza ma power station akale. Kumanga project yasopano sikokwanira. Ma power station omwe alipo ayenera kusamalidwa. Unit ikhale ni mphamvu. mphamvu imene dziko likupeza imasika choncho dpp iyenera kupanga preventive maintenance program osadikira unit mpakana itaonongeka kenako pameneno azitengerapo phunziro kumapanga ma maintenance ayi zimenezo ayi mcp inayang'ana generation dpp iphunzire kuyang'ana transmission ngati mcp imayang'ana generation dpp iphunzire kuyang'ana transmission apange magesi ambiri koma ngati transmission eh, ngati akhoza kukhala kuti akupanga magesi ambiri koma ngati transmission network siyo kwanira anthu sangapeze magesi amenewo choncho dpp iyenera kuonjezera ndalama pa transmission lines ma substation komanso ma transformers grid reinforcement mphamvu iyenera kuchoka kumene ikupangidwa kupita kwa anthu ndi ma business mcp inakhala ndi project ya kulumikiza anthu dpp iphunzire kukulisa access magesi sayenera kungokhala m'mizinda m'madera akumizi ayeneranso kupeza mphamvu. Dpp iyenera kufulumizitsa rural electrification chifukwa ngati Malawi akufunika chitukuko chenicheni, mwana wakumudzi ayeneranso kukhala ndi mwayi wophunzira ndi magesi, bizinesi yakumudzi iyenera kukhala ndi mphamvu, chipatala chakumudzi chiyeneranso kukhala ndi mphamvu. Mcp inayamba project ya long term, dpp iphunzire. Kusaganiza za chisankho chokha ayi. Vuto la magesi silitheka mu chaka chimodzi. Power station imatha kutenga zaka zambiri. Transmission project imatha kutenga nthawi. Choncho dpp ikuyenera kukhala ndi 10 to 20 year energy roadmap. Ndipo roadmap imeneyi isakhale ya dpp yokha. Ngakhale boma litasintha project izikhala kuti ikutani? Ikupitirira. Mcp inayesa kukopa international financing. Dpp iphunzire kugwiritsa ntchito ma partners. ma project akuluakulu amafuna ndalama zambiri world bank development Partner- ma partners ndi ma private investors angathandize choncho dpp iyenera kukhala ndi timu yomwe imang- ikuyenera kumayang'ana isamangoyang'ana kodi ti- tingapeze kuti ndalama zomangira mphamvu zambiri osati kungoyang'ana ndalama zaboma zokha zimenezi zavuta ndekuti muno malawi magesi azikhala akuzimazima nthawi zonse zimenezi zipangisa kuti amalawi azithaso kumataya uh, chikhulupiriro mwa chipani chimenechichi ngakhale ali ndi chikhulupiriro kale pakadali pano pa zomwe dpp ikuwachitira amalawi mcpso imakhala ndi ma project uh, private partnership dpp ikuyenera kuti iphunzire kuyang'ana zotsatira osati chipani uh, private partnership ikagwira ntchito yabwino boma limathandiza kupeza infrastructure popa, popanda kulipira ndalama zonse nthawi yomweyo koma dpp iyenera kukhala careful contracts ziyenera kukhala ndi transparency competitive affordable komanso um, beneficial kwa amalawi chifukwa cholinga sikungoti project iyambe cholinga ndi kuti malawi ipindule kwa zaka zambiri mcp inayang'ana energy security, dpp iphunzire kuyang'ana zaka za 20 zikubwerazo kunena kuti dpp isangofunsa kuti kodi tili ndi magesi lero? Ayi, iyenera kufunsa kuti kodi Malawi idzakhala ndi magesi okwanira mu 2030? Nanga 2035? Nanga 2040? Chifukwa chakuti population ikukwera, ma business akukula, industrialisation ikufuna mphamvu zambiri, choncho planning iyenera kukhala patsogolo pa demand. Mcp inayang'ana kugwiritsa ntchito regional power, dpp iphunzire kugwiritsa ntchito uh, uh, southern africa power pool mwanzeru um, regional electricity trading ingathandize nthawi yomwe generation ya dziko ili yochepa dpp iyenera kuonetsetsa kuti malawi ili ndi njira zolimba z- zogulira kapena kusinthana mphamvu ndi maiko ena ngati pakufunika. Koma muzaona kuti zimenezizi zipani zambiri sizipanga zinthu ngati zimenezizi. Kwambiri contract amaisiya mmanja mwa escom. Zimenezi nkani zimapezeka kuti ali ndi ma downfall ambirimbiri amene amene amalawi azakhala akudandaula nthawi zonse koma atati alumikiza ku southern africa power pool mavuto ambiri okhuza kuzimazima kwa magesi ndikukhulupirira kuti azakhala kuti achepa dpp iyenera kuonesesa kuti malawi ili ndi njira zolimba zogulira kapena kusinthana mphamvu ndi maiko ena monga ndanena kale Izi zingathandize kudalira ku maiko ena nthawi zonse. Zikutanthauza kukhala ndi back up option. Back up option ndinayo kuti ngati magetsi azima ndekuti patha kupezekanso njira ina yoti magetsi atha kumayaka throughout ncholinga choti anthu ma business awo asamavute chinthu china nchakuti mcp inayesa kufufuza njira zasopano dpp iphunzire kusaganiza kuti hydro ndi yokha imene ili yofunika ayi malawi ili ndi mwayi 1 wa solar 2 hydro 3 battery storage wind Malo oyenera, Regional Interconnection, dpp iyenera kufufuza njira zonse zomwe zingakhale economically viable. mcp so ikutiphunzitsa chani? mcp ikutiphunzitsa kuti energy projects zimafunika policy. yokha. Dpp iphunzire kupanga policy yosasintha. Chifukwa nchakuti investor akabwera ku Malawi amafuna kudziwa kuti kodi malamulo asintha mawa? Ngati policy ikusintha nthawi zonse investor angachoke mwachangu. Choncho dpp iyenera kupanga energy policy yomwe ili clear komanso. predictable investor akhale ndi confidence boma likhale ndi control malawi akhale ndi phindu mcp iyenera kuyesesa kukulitsa generation